Dia is Muire dhaoibh ar fad, aon duine atá istigh anseo go fóill. Tá súil agam go mbeidh sibh ag teacht isteach le bhur comments agus le rudaí beaga. Dia is Muire dhaoibh ar maidin álainn, deas. Agus n'fheadar bhfuil aon duine isteach istigh go fóill? Nora O'Reilly, Conas tánn tú? Tá Nora istigh, agus táim cinnte go bhfuil na páistí léi. Is féidir libh ainmneacha bhur bpáistí a chur isteach. Agus Múinteoir Siobhán, Conas tánn tú? Claire McKenzie tar éis teacht isteach. Hi Claire, agus Roibeárd agus gach éinne atá sa tigh. Aon duine eile ag teacht isteach chugainn? Abraigí haigh sa chúpla nóiméad, táimid tar éis tosnú díreach in am. agus mar is eol daoibh táimid tar éis tosnú beagáinín luath chun a chinntiú go bhfuil go bhfuil agus roinnt mhaith emojis ag teacht isteach ansin. Fáilte romhaibh ar fad. Emma de Paor, Haigh Emma, conas tánn tú? Istigh. Linda O'Leary, Istigh agus na páistí ar fad, glacaim leis. Anita St. Ledger, Istigh. Maith thú Anita, tá fáilte mhór romhat ar maidin agus fáilte roimh gach éinne eile. Má tá aon rudaí le rá agaibh, aon ceisteanna le cur, cuir comment isteach ansin agus beimid ag súil leis. Hi Caroline Daly, conas tánn tú? Súil agam go bhfuil gach éinne go maith sa tigh sin. So, tá fáilte mhór romhaibh isteach. Mar a dúirt mé, tá an aimsir go hálainn, tá an ghrian ag taitneamh anseo ar Green's Hill agus tá daoine ag siúl síos an bóthar lasmuigh agus ag baint taitneamh as an aer. Agus just ceist is dócha, a chur, déanfaimid iarracht arís roinnt thumbs up a fháil. Lámha suas na daoine a bhí amuigh ar maidin cheana féin. Cuirigí thumbs up isteach más rud é go raibh sibh amuigh sa ghairdín nó amuigh ag siúl nó ag rith nó ag scátáil nó ag rothaíocht ar maidin. Aon duine a bhí? Aindí Ó hAnnracháin, fáilte romhat. Tá súil agam go raibh Aindí agus na páistí Amuigh ag rith le cúpla lá anuas so píosa spóirt do gach éinne. Tá sé deacair dul amach na laethanta seo tar éis an méid a dúirt an Taoiseach an tseachtain seo caite ach tá cead againn dul aon áit laistigh de 2.5 km ón dteach. Haigh muintir Soriano conas tá sibh? Ciao, bhí póstaeirí deasa déanta ag muintir Soriano i rith na seachtaine le haghaidh gach éinne san Iodáil, na gaolta agus na cairde atá acu san Iodáil agus táimid ar fad ag smaoineamh ar ár gcairde. Tá cairde ana-speisialta ag muintir Chill Chainnigh thall i mbaile darb ainm dó Formigine thuas i dtuaisceart na hIodáile. So más maith le daoine féachaint ar Google Maps cá bhfuil Formaidini agus haigh a rá b'fhéidir ar Facebook le na daoine i Formaidini agus ag súil go bhfuil gach duine go maith ansin. Dia dhuit ó Jack agus Ben Allen a deireann Mamaí Anita ansin so fáilte romhaibh Jack agus Allen agus tá Patrick agus Ella de Bhál ag iarraidh haigh a rá agus Christina agus Julia, Yulia nó Julia? Suriano, haigh Caitríona conas tánn tú? Tá Richard Limkin istigh agus muintir Limkin sa bhaile, Vera Cantwell istigh, Lily agus Dónal de Paor ag féachaint, agus Amy de Bhál anseo, deireann Amy, Dia dhuit, a deireann sí, ó chuntas Nicola Walsh, agus ansin ceapaim go bhfuil JJ agus Rian Ó Fógartaigh istigh anseo, so haigh JJ agus Rian, conas tá sibh? Tá fáilte romhaibh isteach ar fad. Bhí roinnt dea-scéalta agus by the way, an fáth go bhfuilimid ag tosnú luath, táimid ag iarraidh go raghadh sibh ag a haon déag a chlog go dtí School Hub RTÉ agus dar ndóin, tá a fhios agam go bhfuil an-chuid daoine fós ag glacadh páirt i Donna Dunne Fitness, níl a fhios agam an bhfuil Donna ag dul ag a dó dhéag ag meán lae nó ag leathuair tréis, ceapaim go bhfuil sí ag dul tréis School Hub RTÉ, más féidir le duine é sin a chur isteach i comment ansin. Does Donna start at twelve or does she start at half twelve these days but I know that lots of children are enjoying her eh, thumbs up ós na daoine a bhí eh, ag déanamh Joe Wicks ar maidin. raibh aon duine ag déanamh Joe Wicks fitness ag eh, naoi a chlog ar maidin. Cloisim go bhfuil sé go hiontach agus go bhfuil an-chuid páistí agus moms agus dads ag dul isteach. Patrick, Feicim teachtaireacht ó Patrick ansin maidir le breithlá, beimid ag rá sin i gceann cúpla nóiméad. Mandy Mulroy Walsh, Conas tá tú Mandy agus conas tá Sinéad Mooney Larkin agus na páistí? Edel O'Brien Bryn, Deireann Edel go ndeireann Aaron haigh agus tá sé ag mothú uaidh

So na dea-scéalta a bhfuair mé isteach ó tuismitheoirí, Mia Perazzi, bhí Mia ag déanamh seóanna puipéad iontach sa bhaile do Mham agus Daid agus tá súil agam gur bhain gach duine taitneamh as sin sa bhaile. Fuaireamar video deas de Josh agus é ag súgradh sa ghairdín thuas i mBleá Cliath le Mamaí agus bhí sé ag déanamh rás na gconstaic nó obstacle race amuigh sa ghairdín lena driofúr thuas i mBleá Cliath agus tá súil againn gur bhain sé taitneamh as an am a bhí le Daidí. Dar ndóigh tá sé níos deacra taisteal anois. Bhí Eoin ag léamh leabhar álainn a bhfuair sé ó Mhúinteoir Siobhán, maith thú Múinteoir Siobhán. Leabhar le Michael Morpurgo a chuir Múinteoir Siobhán amach sa phost le litir deas agus tá an-obair á dhéanamh ag ár múinteoirí tacaíochta foghlama ag Múinteoir Méabh, ag Múinteoir Siobhán, Múinteoir Nioclás, Múinteoir Jennifer agus Múinteoir Áine agus tá siad ag coimeád i dteagmháil le na páistí speisialta a mbíonn ag obair leo agus táimid an-bhuíoch de sin. Haigh Múinteoir Ashley, istigh, Haigh Fiona Maloney, conas tá tú? Tá súil againn go bhfuil na páistí leat ansin. Tá Ellen O'Rourke istigh agus na páistí agus Mary Ann Murphy istigh agus haigh arís le na páistí sna tithe sin. ar fad. Bhí, tá, an-chuid scríbhneoireachta ar siúl agus tá súil againn go bhfuair sibh ar fad na cártaí ó An Post a tháinig isteach an doras an tseachtain seo. Lámha suas, tabhair, tabhair croí dom, aon duine a chuir. Cárta poist abhaile b'fhéidir go Mamó nó go Daidí, Daideo nó go Uncail nó go Aintín. Taispeáin dom na croíthe ansin, brúigh ar an heart ansin sna emojis chun a thaispeáint dom dá mba rud é gur scríobh tú nó má tá tú chun dul ag scríobh le aon duine. Tá sé an-dheas cárta poist a scríobh Ní bheidh aon ghá le stampa air, tá sé saor in aisce, téann tú go dtí oifig an phoist agus cuireann tú sa bhosca é agus coimeádann sé na daoine iontacha sin ár bhfir an phoist ag obair agus ag teacht go dtí na tithe gach lá, tá siad ar fheabhas ar fad. Bhí fís téip deas, arís pictiúr deas, ó Clodagh agus Kyle agus bíonn Clodagh agus Kyle ag caint lena chéile Gach uile lá bíonn siad ag caint lena chéile ar ar fís, níl fhios agam an Skype nó Zoom nó ceann de na rudaí sin go mbíonn siad ag caint air. An-chuid daoine ag déanamh rudaí an-dheasa ar Zoom. Agus ag caint ar Zoom, bhí maidin iontach inné ag rang Múinteoir Ruth, na Naíonáin Bheaga. Bhí siad ar fad ag caint lena chéile ar Zoom. Bhí seans acu a cuid scéalta agus nuacht a thabhairt agus bhíodar ar fheabhas ar fad agus ceapaim go bhfuil cúpla múinteoir eile chun triail a bhaint as sin. Tá na múinteoirí ag obair an-dian, tá 'fhios agam Moms agus Dads, tá an obair ag teacht abhaile. Mar atá ráite againn sna nuachtlitreacha, dein do dhícheall, dein an méid gur féidir leat, do what you can of the work that's been sent home, We'll try and get it finished before tomorrow because tomorrow is na laethanta saoire so beidh laethanta saoire na Cásca againn, ní bheidh obair á sheoladh abhaile an tseachtain seo chugainn and tiocfaimid chuige sin, we'll get to that in a few minutes' time. Tá Eimear Coleman istigh, tá Múinteoir Máise istigh, hi Múinteoir Máise, tá Laura de Róiste tar éis teacht isteach, Tá Múinteoir Máire Rút tar éis teacht isteach conas tánn tú, Múinteoir Máire Rút agus Múinteoir Maria D agus tá Dónal Foley istigh, haigh Dónal, conas tánn tú agus tá Brian Doyle istigh, níl 'fhios agam an Brian an múinteoir leadóige atá ansin nó Brian eile ach an-chuid daoine ag teacht isteach agus ag féachaint, 62 duine, 63 duine ag féachaint fé láthair. Agus arís, beimid ag cur an an fhístéip seo ar You Tube níos déanaí d'aon duine nach raibh deis acu é a fheiscint, agus fanfaidh sé ar Facebook don tseachtain chomh maith. Scéal iontach deas eile a bhí ar siúl aréir, bhí an Big Life Fix ar siúl ar RTÉ agus bhí gaol le Múinteoir Brian Bhí sé páirteach ins an chlár, is clár álainn é agus do pháistí ó rang a ceathair go dtí rang a sé, b'fhéidir go raghaidh sibh ag féachaint ar sin because an tseachtain seo is tech week atá ann agus a thuismitheoirí nó a pháistí má théann sibh go dtí an idirlíon agus má fhéacann sibh ar tech week feicfidh sibh go bhfuil an-rudaí, an-chuid rudaí deasa ag dul ar aghaidh le haghaidh tech week agus an-chuid de na smaointí a a bhí sa chlár sin Big Life Fix, téire ag féachaint ar sin ar an RTÉ Player. Agus fuair an Máistir e-phost álainn ó TG Ceathair cúpla nóimeat ó shin, ná deinimíd dearúd go bhfuil Cúla 4 ar siúl gach maidin óna seacht a chlog go dtí leathuair tar éis a naoi.

Paidreacha le bhur dtoil do chúpla do mo chomharsan atá tinn san ospidéal i láthair na huaire agus beimid ag caint faoi sin níos déanaí. Tá Ciara Ní Riain tar éis teacht isteach le comment agus deireann sí Haigh ó J. So, haigh J, conas tánn tú? Agus tá súil againn go bhfuil tú go maith. sa bhaile. Tá ana cuid breithlaethanta againn chun iad a chur amach. Bhí cúpla ceann le cúpla lá anuas agus deirimid haigh agus breithlá shona arís do Shéarlas nó Charlie Beale a bhí seacht ar an Máirt agus deirimid breithlá mhór inniu do Cathal Ó Sionnaigh, Rang 4, Múinteoir Niall, breithlá shona agat inniu. Tá Cathal Ó Sionnaigh, tá sé deich mbliain d'aois inniu. Amárach, beidh Sadie Ní Mhurchú i rang Naíonáin Bheaga, Múinteoir Maria D, beidh sí sé bhliain d'aois, agus beidh Pádraig de Bhál i rang a trí, Múinteoir Conor, beidh Pádraig a deich ar an Satharn. Beidh Laoise Ní Ghlinn i rang a sé, rang a haon, Múinteoir Michelle agus Liselott, Beidh sí ocht mbliana d'aois ar an Satharn. Agus beidh Isabelle Ní Dhúlaing sna Naíonáin Mhóra, rang Múinteoir Deirdre agus Síle, beidh sí seacht ar an nDomhnach. Dylan Mac Aoidh i rang Naíonáin Mhóra Múinteoir Ivan, beidh sé seacht ar an Luan seo chugainn. Beidh Sienna Ní Choisteala i rang a haon Múinteoir Michelle agus Lieselott, Beidh sí 7 ar an Máirt seo chugainn. Agus ansin an tseachtain seo chugainn arís, Matthew Briers, rang a sé, Múinteoir Brian, beidh sé 13 bhliain d'aois, oh my god Matthew, tá tú ag éirí an-mhór, ar an séú lá. Agus beidh Lily de Paor san rang a sé eile, Múinteoir Sylvia, beidh sí 12 bhliain d'aois, ar an séú lá chomh maith. Agus Sienna Ní Eidhin, rang a trí, Fiona agus Derval, Beidh sí deich mbliana d'aois ar an 6ú lá agus Grace Ní Lorcáin, Rang 3, Múinteoir Conor, beidh sí a 10 ar an 6ú lá. Emily Ní Chearna, beidh sí i Rang 6, Múinteoir Sylvia, beidh sí dhá bhliain déag ar an 8ú lá. Agus sin iad agus deirimid na laethanta saoire eile Ar ais ag an Tionól sa scoil, ní dóigh liom é, ceapaim go mbeimid anseo arís i gceann coicís nó dhá sheachtain eile. So, táimid ag druidim suas go dtí an am go mbeidh an Home School Hub ag tosnú ar RTÉ. Beidh cúpla ceist agus rudaí mar sin againn do thuismitheoirí má tá suim agaibh fanacht tar éis a haon déag is féidir le na páistí dul ag féachaint ar ar an Home School Hub agus na tuismitheoirí fanacht anseo. Haigh a Elena Giolla Phádraig, deireann Katie go bhfuil tú anseo linn agus tá fáilte mhór romhat. Agus táimid ag iarraidh oraibh cúpla rudaí eile, ná déan dearúd a pháistí go bhfuil na laethanta saoire na Cásca ag tosnú amárach. Agus mar a dúirt mé, ní bheimid ag cur amach obair ós na múinteoirí an tseachtain seo chugainn go dtí gach duine ach táimid ag iarraidh oraibh leanúint ar aghaidh leis an foghlaim agus sin an foghlaim a dhéanaimid gach lá mar a dúramar an tseachtain seo caite, bímid ag cócaráil le Mam agus Daid, bímid ag cabhrú timpeall na háite, tá an máistir ag dul amach níos déanaí. Con, Ó feicim an-chuid thumbs up ag dul isteach don nuacht sin nach mbeidh obair bhaile. Ceapaim gur na mams agus na dads atá ag cur isteach na thumbs up sin ó thaobh obair bhaile. Bígí ag léamh i rith na laethanta saoire, leanaimid orainn ag léamh. Agus rud beag amháin gur mhaith liom a rá, agus táim ag smaoineamh ar na daoine iontacha ins an Kilkenny Observer, sa Kilkenny People, sna nuachtáin eile timpeall na háite, Ana-thábhachtach dul amach agus an Kilkenny People, Observer, Reporter a fháil agus bí ag léamh sa bhaile na rudaí atá ar siúl inár bpobail féinig. Arís shout out mór dos na moms agus dads ar fad atá ag obair ag déanamh rudaí tábhachtacha dár bpobail. We want to give another big shout out to all the frontline workers who are moms and dads in our schools, na dochtúirí, na haltraí, na cúramóirí, the carers, the nurses, the doctors, the ambulance drivers, the porters in the hospital na daoine atá ag obair sna siopaí chun bia a thabhairt dúinn ar fad, people who are driving lorries to get us all the food and all the things that we need every day at home and people who are working in our GAA clubs ag cabhrú le seandaoine, ag tabhairt dínnéar abhaile dóibh agus na rudaí sin ar fad. A, Bígí ag léamh, bígí ag déanamh pictiúirí, leanfaimid ar aghaidh leis an ealaín iontach sa bhaile agus bí cinnte go bhfuilimid ag déanamh ealaín na Cásca. Chonaic mé ó na siopaí Centra sa chathair, Nolan's thuas ansin i Loch Buí agus siopa Centra i John's Green anseo, tá siad ag déanamh comórtas ealaíne chun ubh Cásca a dhathú isteach agus is féidir le Mamaí agus Daidí é sin a chur isteach sa siopa nó é a sheoladh isteach ar líne. Leanfaimid orainn le na rudaí deasa sin don Cháisc agus ná déan dearúd is am an-speisialta an Cháisc dúinn ar fad. Nílimid ar scoil chun go mbeadh Aifreann na Cásca againn mar a bhíonn de ghnáth ach ba bhreá linn go mbeadh sibh ag féachaint ar an Aifreann Bíonn Aifreann ar RTÉ gach lá ar RTÉ News Now ach bíonn Aifreann chomh maith ó Séipéal Naomh Mhuire, Séipéal Naomh Fhiachra, Séipéal Naomh Pádraig, Séipéal Naomh Cainnigh sa chathair, Séipéal Naomh Eoin. So má théimid isteach ar Domhnach na Cásca on Easter Sunday if we go in and we look at

Deirimid haigh speisialta don Athair Roderick, haigh Father Roderick, agus haigh go dtí an Athair Richard atá mar Chathaoirleach ar ár mBord. Tá an beirt acu an-gnóthach ar fad sa chathair and guímid Cáisc shona orthu siúd ar fad. Tá siad an-gnóthach ag déanamh obair nach féidir le sagairt eile a dhéanamh. Em, agus mar a dúirt Múinteoir Sylvia níos luaithe, tá mé chun é a rá arís agus ansin cuirfimid deireadh le píosa do na páistí, táimid ag iarraidh oraibh ar fad bhur gcuid paidreacha agus dea-smaointe a thabhairt gach lá d'aon duine atá breoite san ospidéal nó sa bhaile, aon duine atá leotha féinig sa bhaile. Bí cinnte go bhfuil tú ag cur glaoch nó Skype nó Zoom ar Mamó nó Deaideo, ach deirimís ár bpaidreacha do gach duine agus ach go háirithe deirimís ár bpaidreacha do aon duine in Éirinn, san Iodáil, sa Spáinn, i Sasana, i Meiriceá, san tSín, sa Chóiré, aon duine atá tar éis bás fháil leis an víreas seo. Le cúnamh Dé beimíd ar fad ar fheabhas Beidh sláinte maith againn agus beimid in ann dul agus saol deas a bheith againn agus ar ais ar scoil chomh tapaidh agus gur féidir. Tá roinnt daoine eile tar éis teacht isteach, Derek McKenna, deireann sé haigh ó Sam agus Jamie McKenna, conas tá sibh lads? agus deirimid haigh le mamó Hannah agus gach duine sa clann chomh maith. Tá Gillian O'Sullivan tar éis teacht isteach, haigh Gillian, feicimid thú ag rith níos déanaí. Tá Mo aintín Íte tagtha isteach agus caithfidh mé haigh a rá le mo dhaid féin. Beidh Tom 82 bliain d'aois an Mháirt seo chugainn agus táimíd ag súil go mór leis an ceiliúradh ar Zoom do sin. Tá Marian Ní Bhroin tar éis teacht isteach. Hi Marian, conas tá tú? Deireann Nóra O'Reilly, deireann sí Hi Jamie McKenna ó cúpla de na leaids sa teach sin. Tá Múinteoir Ruth tar éis teacht isteach. Múinteoir Ruth, bhíomar ag rá mar gheall ar an seisiún Zoom a bhí agaibh inné agus cé chomh iontach is a bhí sé agus maith sibh as ucht sin. Tá Emma Ní Bhreisleáin tar éis teacht isteach agus arís Louise Ruane, duine eile mór a mbíonn ag rith. Haigh Louise, fáilte romhat isteach agus tá an Máistir á fháil deacair an zooming síos a dhéanamh arís anseo. Deborah Murray agus Jenny Noonan tar éis teacht isteach agus by the way ní fhaca mé Teachta Dála eile, Kathleen Funchion, Mamaí na Scoile, ag teacht isteach an tseachtain seo caite. Haigh Kathleen agus Malcolm agus gach agus Andrew agus gach duine eile a mbíonn ag obair go dian ar mhaithe le gach duine inár bpobal anseo.

as an Home School Hub agus bain taitneamh as Dan na dTonn agus gach rud eile. Bíodh Cáisc deas agaibh agus feicfimid agus ná ith an iomarca uibheacha Cásca, táimid ar fad ag iarraidh a bheith cúramach le na rudaí sin ach bain an-thaitneamh and maybe we'll have the Easter Bunny and the hunt at home agus gach rud eile mar sin.

Haigh Órla Ó Ruairc, iarscoláire na scoile agus Carol Knox, tuismitheoir agus iarscoláire na scoile, tá fáilte mhór isteach roimh an bheirt agaibh. Haigh Jamie, conas tánn tú? Agus Órla, abair haigh go Éadán, go speisialta, iarchathaoirleach na scoile agus Anne agus gach duine eile sa bhaile agus ag smaoineamh oraibh ar fad.

have a good time over the holidays, again léamh, léamh, léamh keep reading, keep learning and keep safe míle maith agaibh, fan sa bhaile agus nigh na lámha! Slán!